n b'a ni sɔgɔma ne tɔgɔ mohamed moufa haïdara ne ye haut conseil islamique ka delegation min n'a taara ɲɔnɔ ka taa kuma sigi gɛlɛya min n'a kun ye ɲɔnɔkaw sɔrɔ ɲɔnɔ mara kɔnɔna la jihadisiw cɛ ani ɲɔnɔ donsow ni ɲɔgɔn cɛ a n'a ka population o négociation na o ko négociateur principal min kun bɛ yen ani jihadisiw cɛ ani donsow cɛ haut conseil tɔgɔ la ani kumaɲɔgɔnya min bɛ yen contact direct de bɛ ne n'u ɲɔgɔn cɛ baara in bɛɛ lajɛlen depuis baara daminɛ fo ka n'an bila bi la o baara bɛ ne bolo awɔ. a tun ye accord sɔrɔ donsow ni jihadisiw cɛ kalo kelen a bɛ fɔ min ma ko accord temporaire kalo kelen a y'o sɔrɔ. semaine tɛmɛnen na a fɔra ko a ye accord définitif sɔrɔ Awɔ. jadisiw ni donsow ni ɲɔgɔn cɛ. o kuma ye tiɲɛ ye wa? awɔ tiɲɛ don yɔrɔ i y'a fɔ cogo min na an ye accord min n'a sɔrɔla ɛɛ jadisiw ni donsow ni ɲɔgɔn cɛ ani ɲɔnɔ population cɛ accord fɔlɔ min n'o kun kɛra o kɛra le 14 ɛɛ mars 2021 o accord kun kɛra ɲɔnɔ accord min don fo a ka faamu ɲɔnɔ ye commune tan fila commune tan fila bɛɛ de kun don a commune tan fila bɛɛ ka donsow ka représentant kun bɛ yen parce que accord ye donsow ani jadisiw de cɛ parce que fɛn dɔw bɛ yen n'an y'o négociation in na yɔrɔ fo n ka nin yɔrɔnin walanwalan dɔɔnin négociation bɛ kɛ yɔrɔ caman an y'a faamu haut conseil depuis an ye baara in daminɛ minnu yɛrɛ ye vrais acteurs ye ka négociation kɛ n'olu ye parce que ɲɔnɔ surtout spécifiquement ɲɔnɔ ɲɔnɔ gɛlɛya min ɲɔnɔ sɔrɔ n'a nana population sɔrɔ ka se population ma ka na se fulaw ma ka na se siyako ni fɛn f'a kun ɲini ka na kɛ siyako ye a sɔrɔla donsow ni jadisiw komi olu fila bɛɛ bɛ kungo kɔnɔ marifa b'u bolo olu de ka eh, fɔɲɔgɔnkɔya nana ni gɛlɛya ye fo ka na don population sen don a la donc an ko ni sigikafɔ bɛ kɛ olu maa fila min ni marifa b'u bolo population dun fana ye a bɛ komi population de b'u ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa ye population de ye degun sɔrɔ ko in na kosɛbɛ ka tɛmɛ ni maa ninnu kan an ko n'i bɛ sigi o sigi kɛ ɲɛ n'i ka taa k'i bɛ taa sigi kɛ population ni filaw ni donsow ni bamananw ni ko population ni ɲɔgɔn cɛ ani dugutigi ni fɛnw minnu yɛrɛ ye kɛlɛ yɛrɛ ni marifa b'u bolo maa tɛ se ka marifatigi ka kuma fɔ a yɛrɛ kɔ anw ye négociation in ɲini depuis a daminɛ k'a fɔ sigi de ka kɛ jihadistes ani donsow cɛ o ye négociation directe ye o de y'a to ye ni ɲɔnɔ lafiyalen bi nin kuma fɔ kun ye mɔgɔw k'a faamu ko o ko bɛ n'i b'a fɛ k'a furakɛ problème yɛrɛ racine i ɲɛsin o ma n'i ye fura sɔrɔ o la i bɛ fura sɔrɔ bana la o de ɲinina ala y'an dɛmɛ jihadistes fara donsow kan o bɛɛ sɔnna sigikafɔ direct ka kuma ɲɔgɔn fɛ maa minnu kun don u ɲɛ tɛ se ka da ɲɔgɔn kan yɛrɛ ni mugu tɛ yen donc o min sɔrɔla u sɔnna ka sigi kɛ o sigi de kɔnɔna bɛnkanw nana donsow nana n'u ka hakililaw ye u ka ɲinifɛnw ye jihadistes fana y'u ka ɲinifɛn kɛ o accord de kɛra le 14 mars 2021 mais problème kelen min kun don n'a la a kun fɔra depuis négociation kɔnɔna la jihadistes kun y'a fɔ ko ka farabugu sen bɔ a la parce que fo n ka nin yɔrɔ nin la mɔgɔw k'a faamu ko ka farabugu sen bɔ o senna ɲɔnɔ commune bɛɛ ta ye mais farabugu k'o sen bɔ a la ko parce que ko dɔ bɛ farabugu kun kan u b'a dɔn o tɛ donsow bolo c'est à dire olu ka ɲini exigence dɔ b'olu bolo o tɛ donsow bolo haut conseil min bɛ n'o ye négociateur ye o tɛ haut conseil fana bolo anw y'a jira k'a fɔ depuis haut conseil an bɛ négociation daminɛ depuis an ni jihadistes ka sigi o fɔlɔfɔlɔ la n k'an bɛna négociation min kɛ o ye ɲɔnɔ cercle bɛɛ de kɔnɔna ye parce que n'i b'a fɛ ka kɛlɛ furakɛ n'i taara du dɔ la k'a fɔ ka bɛnɲɔgɔn kɛ sigiɲɔgɔn min bɛ yen ni fitina b'o kɔnɔ a kɔlɔlɔ bɛ se du wɛrɛ ma donc an y'a ɲini a ka kɛ ɲɔnɔ commune bɛɛ de ye ani ɲɔnɔ cercle mara bɛɛ kɔnɔna la donc ko farabugu tɛ se ka bɔ a la donsow fana ko farabugu tɛ se ka bɔ a la parce que farabugukaw y'u balimaw de ye u sigiɲɔgɔn ni fɛnw don olu ka lafiya k'a fɔ farabugukaw sen tɛ bɛn na o ka gɛlɛn u ko non n'i y'a ye u ko ka farabugu bɔ a la a kun tɛ population ko ye a kun ye parce que farabugu spécifiquement sɔrɔdasiw bɛ farabugu dugu de kɔnɔ yɔrɔ tɔw la sɔrɔdasiw bɛ sɔrɔdasikan de kɔnɔ parce que nin yɔrɔnin n'a ma walanwala pour que maliyɛnw ni mɔgɔw minnu bɛ yen n'u b'a lamɛn bi parce que n b'a dɔn a ka réseau bɛ lamɛn diɲɛ fan bɛɛ fɛ a ka kan nin walanwalali bɛ yen parce que c'est un point qui est très sensible et puis très important maaw ka se k'a faamu sɔrɔdasiw bɛ farabugu de dugu kɔnɔna la mais ɲɔnɔ yɔrɔ tɔw la sɔrɔdasiw bɛ kan de kɔnɔ yɔrɔ n'i y'o yɔrɔ point dominant fila don eh, différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que farabugu kun occupera farabugu dɔrɔn kelen ko kun tɛ ɲɔnɔ yɔrɔ caman kun minɛlen don mais comme farabugu ta spécificité dɔ la parce que n'i ye ɲɔnɔ anw taara farabugu farabugu ye yɔrɔ ye a bɛ comme a dugu village kelenni a village a dama dugu don a ni yɔrɔ si tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'i y'a ni dugɔfere lajɛ a ni dugɔfere yɛrɛ bɛ kilo tan ni duuru bɔ kilo tan ni duuru dugu si tɛ yen fo farabugu kurani o de b'a cɛmancɛ la o ye farabuguka dɔ de bɔra ka na farabugu kurani na donc n'i bɔra o kɔnɔ ka taa a ni suala fɛnɛ cɛ ani suwala fɛnɛ bɛ kilo tan ni duuru kilo mugan bɔ n'i bɔra la ka taa moritani fan fɛ kilo mugan ni duuru dugu si tɛ yen i bɛ taa bila moritani frontière la donc yɔrɔ don a kelen b'a dan na n t'a dɔn n'i y'a faamu donc sɔrɔdasiw bɔli ko farabugu o de tun y'a dɔn u y'a ɲini ko ka farabugu sen bɔ a la parce que u b'a dɔn o demande min bɛ yen donso tɛ se k'o jaabi dugu mɔgɔ tɛ se k'a jaabi donc u bɛɛ bɛnn'a kan donso yɛrɛ yɛrɛ depuis o don depuis le 14 mars ko fɛn min ye sɔrɔdasiw bɔli ko ye olu tɛ se k'o layidu ta a t'u bolo u ma na ni sɔrɔdasiw ye olu tɛ se k'a fɔ sɔrɔdasiw ka bɔ o ye état de ta ye donc haut conseil min fɛnɛ négociateur o tɛ haut conseil bolo parce que haut conseil tɛ état ye diinɛ tɔn de don a bɛ kuma silamɛw tɔgɔ la tiɲɛ don a reconnaît don état fɛ ni kunko fɛn fɛn bɛ silamɛ la o bɛ tɛmɛ haut conseil fɛ k'a fɔ état ye ni ci min bɛ état bolo a bɛ tɛmɛ haut conseil fɛ k'a tɛ communauté musulman ma donc bɛn kɛra ka jihadisiw fara eh, donsow kan o point n'o ye revendication ye jihadisiw ye kalo kelen de di sɔrɔdasiw ka bɔ farabugu donc o mission a ka di haut conseil ma o k'a lase gouvernement ma komi depuis baara in daminɛ gouvernement haut conseil baara o baara kɛ n bɛ se k'a préciser gouvernement b'a bɛɛ kalama à travers ministre de la réconciliation n'o ye wage ye parce que eh, eh, n'a fɔra ka bɛn don mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o ministère de réconciliation de kan n'o t'an ka ministère tutelle bɛ o ministère affaires religieuses ye mais nin dossier in dira wage de ma depuis baara daminɛ fo ka se bi ma wage b'a bɛɛ kalama an n'a bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛ terrain kan kunnafoni fɛn fɛn bɛ yen a b'a bɛɛ kalama parce que jamana fɛnɛ de bɛ nin bɛɛ kunna n t'a dɔn n'i y'a faamu o ci min fɔra an nalen an y'a lase wage ma an ka président fɛnɛ n'o ye cheikh ousmane madani haut conseil islamique président fɛnɛ a ni ba ndaw ɲɔgɔn fɛnɛ a ye ci fɔ a ye parce que ci de don ni maa y'i ci a dar'i la i bɛ ci de lase mais a jaabi ni a sɔn ka na kɛ o tɛ haut conseil bolo o tɛ anw bolo o ye fanga ka baara de ye mais min wajibiyara anw kan ko jaabi o jaabi mana bɔ a la fanga yɔrɔ jihadisiw ka ɲinifɛn na an ka segin ka ci jaabi di u ma yanni délai ka se o de y'a to i y'a ye le 12 an wulila ka taa ɲɔnɔ mara la pour que hakilila mɛn parce que fɛn tun kan ka dafa le 14 avril le 12 an bɔra bamakɔ an taara n'o ye bɛnna tɛnɛndon ma ka taa an taara a yɔrɔ bɛɛ su fɛ an ni jihadisiw ye yɔrɔ minnu bɛ an y'olu kibaruw di mun faamaw ka jaabi an m'a sɔrɔ jusqu'à présent k'a fɔ sɔrɔdasiw bɛ bɔ sɔrɔdasiw tɛ bɔ u ma jaabi d'an u ma calendrier d'an ma o décision de kɔnɔna la an ko bon sa an bɛ fɛn min ɲini i komi sɔrɔdasiw bɔli ko o tɛ anw bolo a tɛ population bolo population ɲɔnɔ population bɛɛ y'a fɔ k'a fɔ kalo kelen min dira u ye lafiya sɔrɔ kojugu ɲɔnɔ ye sɛnɛkɛ dugu de ye u sera ka t'u ka foro kɔnɔ ka t'u ka sɛnɛ kɛ dɔgɔw jugu minnu bɛ yen u bɛ commerce min kɛ n'u bɛ bagan jago ni fɛn minnu kɛ sugu kun tɛ sugu kun commencera sugu kun abandonner na totalement n'o ye foire hebdomadaire ye jama kɔmansera ka na sugu la mɔgɔ bɛ na n'u ka misiw ye u bɛ na n'u ka fɛn parce que n'i ye ɲɔnɔ sugu lajɛ ɲɔnɔ sugu yɛrɛ dun a foire hebdomadaire ɲɔnɔ yɛrɛ ta o ye dimansi ye mɔgɔ bɛ bɔ abijan u bɛ bɔ moritani u bɛ bɔ dafɛ dugu in caman na ka n'a ye ɲɔnɔkaw yɛrɛ ye min fɔ ka na bagan san ni fɛnw kɛ ani malo ni fɛn caman san ka taa n'a ye burkina ni fɛn u bɛɛ bɛ na a foire hebdomadaire donc ɲɔnɔ c'est un lieu stratégique commercialement même bagan jago ni malo malo jago la ani jaba donc olu ye lafiya min sɔrɔ n'u ka ekonomi kɔmansera ka tourne u t'a fɛ fiyewu k'a fɔ ko gɛlɛya wɛrɛ ka na min bɛna ɲɔnɔ bila gɛlɛya kɔnɔ k'a kɛ sɔrɔdasiw bɔli kɔnɔ sɔrɔdasiw bɔlibaliya ye donc f'an k'a ɲini komi sɔrɔdasiw bɔli a tɛ conseil bolo a tɛ donsow bolo an k'a ɲini jihadistes fɛ k'u deli u ka sɔnɔgɔya dɔ kɛ fɛn min n'a sirilen bɛ sɔrɔdasiw la parce que n'i ye fɛn ɲini mɔgɔ bolo k'i bɛ taa dugu bila gɛlɛya kɔnɔ aw kun sɔnna ka fiɲɛbɔda di bɛnɲɔgɔn ka na dugu kɔnɔ n t'a dɔn n'i y'a faamu an k'u ma an b'aw deli komi aw yɛrɛ ko a ye marifa ta ala de tɔgɔ la ka jihadi kɛ u y'o fɔ an ye n'o ye silamɛya diinɛ sira ye an fana b'a deli n'o ala kelen tɔgɔ ani silamɛya min n'o b'an jɛ a y'a to population ye lafiya min sɔrɔ ani farabugu kun datugulen don kalo wolonwula u ye lafiya min sɔrɔ o fraternité kelenya ni badenya min b'a ɲɔgɔn cɛ parce que jihadisme min bɛ a bɛɛ ye ɲɔnɔkadenw de ye balimaya min bɛ n'o kɔmansera ka tugu siran min tun bɛ yen fulaw tun gɛnna ka bɔ dugu kɔnɔ n'u fana sera ka na dugu kɔnɔ sisan gɛlɛya wɛrɛ kana na min bɛ population yɔrɔ janya ɲɔgɔn na ka taa fitinɛ kuraya parce que a ye fɛn min ɲinina a tɛ population bolo a tɛ donsow bolo a tɛ anw n'an yɛrɛ bolo komi faamaw ma jaabi di a la o ye fanga ka jate ye sɔrɔdasiw bɛ u bɔli n'u bɔbaliya o décision a bɛ fanga de bolo o yɔrɔ an ka solution ɲini a la u ko donc u bɛ sɔn an ka farabukaw yɛrɛ wele ani donsow wele tuguni an ka na ka sigi u bɛ sɔn mɛ doleyansi dɔɔnin b'u bolo o la f'u k'o ta farabukaw yɛrɛ da u ka donsow da ani population da parce que u bɛ sɔn condition kelen pe la o ye condition ye min ye o de y'a to juma dɔ an y'o sigi kɛ donsow bɛɛ bɛnna a kan u ye maa wolonwula di farabugu donsow b'a la ani ɲɔnɔ cercle tɔ bɛɛ lajɛlen olu fana ye maa dɔw désigner o maa wolonwula an taara yen sigi kɛ jihadistes fana ka ɲɛmaa min nana ɲɛmaa wolonwula nana mɛ olu ka lakɔlɔsilibaw tun bɛ yen u bɛ se maa tan ni kɔ jate ma ani haut conseil fana délégation tun bɛ se maa wolonwula ma ani an partenaire dɔw bɛ yen minnu bɛ kun bɛ contact la an ni jihadistes cɛ n'olu bɛ dobuguba ni aju wɛrɛ ninnu na olu ka mɔgɔw faralen bɛ an kan donc an ye sigi kɛ point fila de tun bɛ yen l'ordre du jour la sigikafɔ in na parce que kalo kelen fɔlɔ min tun sɔrɔla donsow tun ye ɲinifɛn dɔ kɛ olu ka doléance tun b'o kalo kelen kɔnɔ k'a fɔ bɛn min n'a kɛra kalo kelen kɔnɔ jihadistes olu marifatigiw ani donsow marifatigiw c'est à dire min bɛ point min na kɛlɛ banna k'a sɔrɔ min bɛ yɔrɔ min na bɛɛ ka t'u ka yɔrɔ la jihadistes kana don olu fɛ yen olu kana se jihadistes bɛ kungo kɔnɔ olu fana tɛ taa kungo kɔnɔ pour que ka ɲɔgɔn lajɛ danaya bɛ se ka sabati cogo min o point donsow ɲininka olu ko sisan hakilisigi nana danaya nana labilali ka kɛ bɛɛ ka don olu bɛ se ka taa kungo kɔnɔ cogo min na ni jihadistes fana b'a fɛ ka na dugu kɔnɔ u bɛ se ka n'u ka ciw kɛ ka tila ka segin problème si t'a la donc o point in donsow jɛra n'o ye olu yɛrɛ de tun y'o kɛ condition ye jihadistes fana ko ko bon i komi aw n'aw sɔnna ko hakilisigi an bɛ se ka don ɲɔgɔn na o tɛ problème ye u jɛra n'o y'o wuli jihadistes fana tun ye kalo kelen min di sɔrɔdasiw wuliko la olu ko bon sisan an fana bɛ jɛn n'a ye komi delili kɛra faamuya kɛra parce que fɛn min ɲinina anw de y'o fɔ haut conseil fɛn ɲinina n'i ye dugu libérer n'o ye farabugu ye k'a condition ko fo sɔrɔsiw ka bɔ a tɛ dugudenw bolo dugudenw se t'a la u yɛrɛ wajibiyalen de don sɔrɔsiw bɛ yen hali sɔrɔsiw bɛ olu ka condition pour que olu ka bɔ sɔgɔma sept heures sɔrɔsiw kun bɛ ka programme de d'u ma accord sɔrɔlen depuis le 14 euh, mars accord min sɔrɔla ni farabugukaw bɛ bɔ ka taa dɔgɔfiri u bɛ taa u ka foro ni fɛnw kɔnɔ u ka bɔ sept heures 17 heures o k'a sɔrɔ u seginna ka don farabugu donc i b'a ye hali farabugukaw fana sɔrɔdasiw fana kun bɛ k'u ka règle di farabugu population ma c'est à dire liberté totale t'u bolo u ka libre circulation na hali sɔrɔdasiw yɛrɛ ka calendrier fana la o fana sɔrɔdasiw y'o fɔ k'a da ko plan sécuritaire don bon maa tɛ maa sɔsɔ i ka plan sécuritaire la quoi a kun ye dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛw kana don komi bɛn t'u ni jihadistes u yɛrɛ b'o dɔn population u kana filtrer ka taa don ka taa tiɲɛni k'olu kun ni 17 heures y'a sɔrɔ min ma don farabugu a y'i sɔrɔ foro kɔnɔ walima a y'i sɔrɔ dɔgɔfiri walima yɔrɔ min na i ka to yen fo dugu ka jɛ sept heures ka segin ka na don dugu kɔnɔ n'i bɛna don fana i b'i identifier yɔrɔ o b'a yira hali bi farabugu a bɛ fɛn dɔ kɔnɔ hali bi min tɛ jihadistes dɔrɔn ye gɛlɛya misɛnninw bɛ yen mais nin ye compromis minnu sɔrɔla donc sisan jihadistes fana y'a jira komi accord t'olu ni militaires cɛ parce que a ka kan an ka nin fɔ maa caman bɛ ka kuma réseau kan n'i ko accord sɔrɔla accord définitif point ko sɔrɔdasiw ka point tɛ point blocage ye mais accord sigira fɛn min kan n'i m'o fɔ mɔgɔ ye i bɛ maaw bila fili kɔnɔ parce que c'est très important bɛn kɛra mun kan donsow ani farabugu population i komi accord t'olu ni militaires cɛ a t'u ni sɔrɔdasiw cɛ sɔrɔdasiw minnu olu ye fɛnɛ sɔrɔdasiw b'olu faga n'u fɛnɛ ye sɔrɔdasiw ye n'u ni sɔrɔdasiw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ

militɛriw u yɛrɛ y'o fɔ an ka fɛn kɔnɔ olu ye kalo kelen aw ye militɛriw ye u bɛ tɛmɛ militɛriw u bɛ militɛriw tɛmɛtɔ u b'u ka sarasi bɛɛ dɔn olu tɛ sɔn ka mugu ci u la parce que komi tun ye kalo kelen u tɛ mugu ci donc olu tɛ sɔn mugu kun t'u ni militɛriw cɛ a bɛ ko min dɔrɔn cessez-le-feu min tun bɛ olu tun ka jate y'a kɛ min ye a b'u ni population ni donso cɛ cogo min na o cessez-le-feu tun b'u u fɛnɛ u ma sɔn fɛnɛ farabugu niveau la hali n'u ye sɔrɔdasiw ye munumunu na yen u t'a ɲini k'u kɛlɛ quoi u bɛ t'u ka position kun kan n t'a dɔn n'i y'a faamu mɛ sisan u ka bɛnkan na sisan accord b'u ni population cɛ a b'u ni donsow cɛ mɛ a t'u ni militɛriw cɛ donc ni mugukan wulila yen a bɛ se ka k'u ni militɛriw de cɛ mɛ population sen t'a la mɛ u ye min awɔ o de bɛ yen donc u y'a mɛ u ye min de gɛlɛya condition na dɔrɔn n'olu ni sɔrɔdasiw bɛ kɛlɛ la u t'a fɛ dugudenw sen ka y'o la u t'a fɛ donsow sen ka y'o la donso y'a yira ani dugudenw y'a yira olu furadama militɛriw ka baara sivili sen tɛ don a la olu sen tɛ don a la donsow fɛnɛ furadama olu ni militɛriw tɛ kopere ɲɔnɔ mara kɔnɔna donso ni militɛriw tɛ kopere ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà o bɛ afɛri kɔnɔ mɛ ka kɔrɔ ɲani akɔri yɛrɛ cɛ o tun tɛ kɛ ka kɔrɔ yɛrɛ donso ni militɛriw ɲɔgɔn cɛ eh, baara ɲɔgɔnya tun t'u ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ quoi n t'a dɔn n'i y'a faamu donc o bɛ akɔri kɔnɔ donso ka parti fɛnɛ la komi kɛlɛ in kɔnɔna la donsow sira dugu sira bɔda siraw tun bɛ donsow bolo filaw ni maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'u tun bɛ se ka na dugu kɔnɔ n'u tun bɛ se ka tɛmɛ dugu donda sira ni fɛnw na n'u ma gɛlɛya sɔrɔ donsow bolo donsow fɛnɛ ka akɔri u bɛ sira bɛɛ lajɛlen bila dugumɔgɔ ni siya o siya bɛ fulaw minnu surtout fulaw yɔrɔ yɔrɔ ka di u bɛ taa librement sigilenma k'a sɔrɔ degun si t'u libre circulation totale duguso kan parce que dugu donda n'a bɔda tun bɛ donso de bolo donc o nin de ye accord parce que accord ye deux parties de ye bɛɛ bɛnna nin kan donc bɛɛ bɛ libéré totalement siyako t'a la bilen n'o tɛ fɔlɔ ɲani kɛlɛ ka kɛ i bɛ dugu dɔw ye n'o ye dɔgɔfiri n'o ye ɲɔnɔ gomi cɛ i tun bɛ se ka fila y'i ɲɛ la a caman tun obligera kɛlɛ kɔnɔ ka wuli ka taa kungo kɔnɔ ka ɲɔnɔ bila mɛ sisan vraiment alhamdulila a bɛɛ seginna ka na bɛɛ bɛ k'i ka akɔri sɔrɔ parce que akɔri ye fɛn fila de ye jadisi ani donso marifa de b'u bolo an bɛ yɔrɔ min na bi a kɛra akɔri definitif ye bɛɛ bɛ ka circuler librement donsow fɛnɛ tun bɛ yen u tun bɛ se ka taa kungo kɔnɔ u ka sogo faga la parce que yɔrɔ donsoya kɔrɔlen ye wɔlɔ faga zonzan faga kɔnɔ bon ni fɛnw ye u tun bɛ se ka taa kungo kɔnɔ olu la ani bisini ni sinɛnin faga ninnu u ye sira di fɛnɛ olu bɛ se ka taa kungo kɔnɔ ka t'u ka wɔlɔ n'u ka fɛnw faga mɛ donso marifa sɔrɔdasi marifa tɛ dɛ parce que n'i ye donso ye sɔrɔdasi marifa b'a caman bolo mɛ donso marifa kɔrɔ min b'u bolo u bɛ taa n'o kungo kɔnɔ ka t'u ka sogo faga ni fɛnw kɛ nin de ye akɔri ye min kɛra akɔri definitif ye u y'a yira fɛnɛ lafiya kɛra min ka di min ye i bɛ se ka taa ye libre totalement olu tɛna maa tɔɔrɔ population bɛ se ka taa jihadisu ka yɔrɔ la donsow fana bɛ se ka taa yen voilà jihadisu fana bɛ se ka na dugu kɔnɔ n'u mago b'u ka fɛn minnu na u bɛ se ka na u ka sanni ni fɛnw kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ si t'a la nin de kɛra réseaux sociaux mɔgɔw ma min faamu an ka hakilina na o ye militaire ka yɔrɔ ye voilà
wala militaire ka yɔrɔ parce que fo mɔgɔw k'a faamu accord t'u ni militaire cɛ jamana ma an fana mandaté parce que fo an ka nin jɛya quoi k'a fɔ négociation ka kɛ u ni militaires cɛ o ma kɛ donc en aucun cas k'a fɔ ko négociation nana k'a fɔ ko bɛn ka kɛ u ni militaire cɛ parce que o ye jamana ko de ye mais olu de ka kuma kɔnɔna la an ka taali dɔ la k'a fɔ fɛn min ye olu ye mɔgɔ ye u ye jamanadenw de ye hali ni militaires b'a fɛ ka bɛnɲɔgɔnya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ u ka da yɛlɛnnen don mais a ka kɛ mɔgɔ ye u da bɛ mɔgɔ min na u bɛ baara kɛ ni mɔgɔ min ye komi Haut Conseil an nana cogo min na n'a nana Haut Conseil ka sira fɛ u pɛrɛnnen bɛ u bɛ sigi kɛ parce que u b'a dɔn sincérité ye maa min bɛ na parce que i bɛ fɛn min fɔ o de y'a to n bɛ fɛn dɔ fɔ ne bɛ kuma fɛn dɔw la maa caman bɛ n'i y'a fɔ maaw t'a faamu parce que ne an bɛ négociation na u bɛ fɛn min fɔ u ye min fɔ ka gɛlɛya i kana fɛn fɔ olu ma min fɔ en termes communication u ka hakilila ye min ye n'u y'a fɔ an ye fana ni ma ɲɛ i b'a lakali u ye min de fɔ i k'o lakali u ye bɛn min fana kɛ min tɛ bɛn kɔnɔ kana fɛn fɔ min t'a kɔnɔ n t'a dɔn n'i y'a faamu u y'a jira fana olu ye maliyɛnw de ye u ye jamanadenw de ye u b'u ka diinɛ baara de la mɔgɔw fana k'o faamu parce que olu dara u ye marifa ta o de kama olu tɛ bandiw ye u tɛ binkannikɛlaw ye olu tɛ terroriste u tɛ jihadistes mais olu b'u ka diinɛ baara de la mais olu y'a faamu faamuya cogo min u ye marifa de ta k'u ka diinɛ baara k'a da sababu dɔw kan mais sigikafɔ bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka bɛnɲɔgɔnya sabati u pɛrɛnnen bɛ ka sigi kɛ ɲɔgɔn faamu bɛ se ka kɛ cogo min na accord in na diinɛ obligation dɔw b'a la non accord la diinɛ obligation min b'a la u ye min fɔ olu bɛ kungo kɔnɔ yɔrɔ min na n'a ma ɲa musow bɛ taa yen parce que o kɛra le 14 mars ni musow bɛ t'olu yɔrɔ la parce que o y'olu ka faamuya cogo ye musow k'u sutura ka taa yen parce que musow ta kun o ye lɔgɔ ɲini ni u t'u dugu yɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ olu bɛ yen quoi u ka taa yen fɛn min bɛ yen fɛnɛ n'o kɛra fulaw komi yɔrɔ ɲani accord cɛ kiti tigɛ min bɛ fɔ donso bɛ kiti tigɛ yen jihadisu bɛ kiti tigɛ nin fila de bɛ kiti tigɛ État yɛrɛ kun tɛ yen ka kiti tigɛ ni problème nana population na dɔw bɛ taa n'a ye donsow fɛ yen ni problème nana dɔw bɛ taa n'a ye jihadisiw fɛ yen u bɛ taa jihadisiw sɔrɔ u ka yɔrɔ la mais fɛn min ye kiti tigɛ yɔrɔ ye ni kiti min n'a nana n'a bɛ fulaw concerné fulaw kiti la o kiti kuma o ka taa d'olu ma parce que o kun ye mun ye parce que k'a kɔrɔ fɔlɔ donso yɔrɔ o ye yɔrɔ jumɛn ye fulaw olu fulaw ye misitigiw ka ca bamananw forotigiw ka ca misi min n'a donna bamananw ka yɔrɔ la foro kɔnɔna la tuma dɔ la a kiri tigɛ cogo fulaw ni fɛnw bɛɛ b'i plaigner k'a kiri tigɛ n'a taara donso ka yɔrɔ o bɛ se ka taa fɛn da u kun k'a fɔ k'u ka nin sara wajibi k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛni min kɛra foro kɔnɔ i b'a sɔrɔ a t'o a t'o hakɛya bɔ quoi ni fulaw m'a sara u bɛ menacer a dɔw bɛ wajibi u bɛ dugu bila n t'a dɔn n'i y'a faamu parce que an ye min kɛ an ka daminɛ le 5 eh, décembre ka taa le 14 an de tun bɛ négociation na yɔrɔ kɔnɔ kalo saba démarche kɔnɔ kuma caman bɛ fɔ bɛnbaliya ni fɛn kɔnɔ o de y'a to bɛnbaliya cause caman bɛ yen an t'an da don o la parce que bɛn sɔrɔla min kan an b'o de fɔ donc o yɔrɔ min bɛ yen i b'a fɔ kumaw kɔnɔna la gɛlɛya min n'a nan'u ɲɔgɔn cɛ nin yɔrɔ ninnu b'a la quoi donso tun bɛ kiiri tigɛ cogo min na tuma dɔ olu ka jate la a n'a fɛn dɔ bɛ da fulaw kun i bɛ t'a sɔrɔ foro min tiɲɛna a t'o bɔ donc ko n'o o kiitiw sugu nana o ka di olu ma mais ni donsow ni bamananw ni fulaw bɛnna fɛn fɛn k'u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sigi la olu da t'o la kiti fana la ni dugumɔgɔ dɔw bɛ yen depuis nin accord ma sɔrɔ dɔw dan bɛ jadusu ka kiti tigɛ cogo la ni min y'a bɔ a yɛrɛ la volontairement ka wuli ka taa jadusu fɛ k'a fɔ nin fɛn dɔ kɛra n na dugu kɔnɔ walima aw fila hali adamaden dama aw fila fɔra ɲɔgɔn kɔ an bɛ taa an bɛ taa kiti jadusu ka kiri tigɛ parce que caman bɛ yen forokow la jurukow la fɛn caman bɛ yen dɔw bɛ wuli volontairement volontairement quoi c'est-à-dire maa min y'a bɔ i yɛrɛ la ka sɔrɔ i ma wajibiya i taara jadusu ye k'i b'a fɛ ko gɛlɛya tɛmɛna ni maa dɔ cɛ komi guindo e ni yalcouyé cɛ sisan gɛlɛya dɔ tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ e taara sisan jadusu nɔfɛ ko bon ne ni guindo eh, yalcouyé fɔra ɲɔgɔn kɔ n b'a fɛ an ma se ka ɲɔgɔn faamu a y'a kiti tigɛ ni o tigi taara olu ma n'a yɛrɛ ye olu bɛ kiti lajɛ ala ye kiti fɔ cogo min na ni kuranɛ y'a fɔ cogo min na a kan ka kɛ cogo min na olu b'a kiti tigɛ ten u y'a ɲini donso fɛ n'o kiti sugu n'o tigɛra ani dugumɔgɔw n'u contestation b'u bolo a kitiw la u yɛrɛ ka dɔnnibaga minnu bɛ yen parce que n'i ye dɔgɔfiri lajɛ maaw ka kitiw k'a kɔrɔ u b'u ka kiti tigɛ u n'u ka alimami n'u ka fɛnw cɛ ka sɔrɔ hali jadisiw tɛ ni fɛnko nana ani dugutigiw u taa n'a kuma u ka dugutigi bulonw na u bɛ fɔ ka bɛn ni fɛnw k'a la n t'a dɔn n'i y'a faamu o ye juge traditionnel u b'u u ka yɔrɔ ninnu na k'a kɔrɔ min ni tribunal ni fɛnw yɛrɛ tɛ kelen ye n t'a dɔn n'i y'a faamu donc n'u nana n'u nana a kiriw yira olu la n'u y'a ye kiti in tigɛra ko a ma ala ka kuranɛ sɔsɔ a ma foyi sɔsɔ donc dugumɔgɔw fana ka jɛn n'o ye mais n'u y'a ye ko fiɲɛ b'a kiti tigɛ cogo la n'a ni kuranɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ yan k'i farala dɔ kan de dɔrɔn k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o bɛ se k'o kiti contester donc bɛn kɛra u fana sɔnna ninnu ma donc o de y'a to points b'a kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka fɛn min fɔ ko exigence dɔw kɛra ɲɔnɔ bila la ɛɛ bɛna kɛ état islamique de ye nin ye nkalon ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ kuma ni ala cɛmancɛ de la o kumaw ma n'a kɔnɔ bɛnkan kɛra bɛnkan cogo la min na kɛra n'u yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na u ka sigi la k'a sɔrɔ a ma kɛ obligation ye ɲɔgɔn kan point min kɛra dɔrɔn u ko n'olu b'a fɛ ka na wajulu la dugu kɔnɔ u fana bɛ se k'u ka wajulu kɛ misiri la dugu kɔnɔ an y'a jira k'a fɔ ala ka misiri maa tɛ se ka ala bali k'a fɔ ko ala tɔgɔ tɛ se ka wele ala ka misiri kɔ ko maa bɛna ala ka wajulukan de fɔ misiri kɔnɔ mais n'u bɛna u n'u ka dugumɔgɔw informer k'a fɔ an bɛna wajulu kɛ misiri kɔnɔ u b'u ka wajulu kɛ miniti tan miniti tan duuru miniti mugan u bɛ bɔ u bɛ t'u ka baara la donc bɛn kɛra nin de kan donc bɛnkan min don nin ye population yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ pour que u bɛ se ka lafiya sigi la i y'a faamu wa awɔ awɔ parce que ni accord in ɲɔnɔ kɔfɛ accord bɛ yɔrɔ wɛrɛ accord bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ wa est ce que haut conseil islamique bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ accord wɛrɛ ouais parce que eh, yɔrɔ ɲɔnɔ ta min filɛ nin ɲɔnɔkaw en première partie ɲɔnɔkaw de wulila ka se haut conseil ma gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na n'a mɔgɔ min wulila ka se haut conseil ma k'a fɔ an ka taa an ka sigikafɔ kɛ haut conseil parce que alisilamɛ fɛn fɛn bɛ i ka mission fɔlɔfɔlɔ ala bato kɔfɛ adamadenya bɛ ɲa cogo di mɔgɔ bɛ se ka mm, lafiya ka sigi la cogo di ni silamɛw welel'o la surtout haut conseil o y'i ka baara de i kan ka kɛ mais n'a fɛn fɛn bɛ kɛ wajibi komi jamana faamaw fana de bɛ olu de bɛ jamana mara haut conseil kɔni tɛ baara kɛ n'a ma jamana faamaw informer an n'u ka jɛ jamana bɛ lafiya cogo di o ni jamana ka gouvernance n'a ka ko o n'o decision o y'a dama ko yɔrɔw ye quoi a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye komi jamana yɛrɛ y'a jira parce que i b'a dɔn mali kɔnɔ gɛlɛya caman bɛ yen an bɛ sigi an bɛ lois ta an bɛ decisionw ta mais appliqueli ye ko wɛrɛ ye jamana yɛrɛ yɛrɛ depuis ibk ka temps na dialogue national kɛra dialogue national recommandation y'a fɔ ko ka sigikafɔ kɛ jihadistes ɲɔgɔn cɛ ni jamana cɛ pour que maliyɛnw bɛ se ka lafiya yɔrɔ o decision taara mais komi gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔ tubabuw ni occidentaux faamuyaw yɔrɔw bɛ yen ko tubabuw ni faransɛw ko k'u ma jɛn n'a ye mais fo mɔgɔ ka fɛn min faamu depuis 2012 2013 tubabuw y'a jira k'a fɔ de ko sigikafɔ bɛ se ka kɛ ni cma ni maa dɔw ye mais karamɔgɔkɛ an ka min fɔ tuma dɔw la n'an ma tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ jamanadenw tɛ lafiya dɛ a fɔra sigikafɔ bɛ kɛ ni minnu ye mais n'i y'a daminɛ ka daminɛ kidali ka na ɲɔnɔ ka na segu ka taa yɔrɔ bɛɛ la bi terrain yɛrɛ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ maa minnu bolo k'olu de kɛ bɛ ka terrain occuper k'olu de bɛ yen jihadisiw de don dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ hali kidali n'a bɔra kidali centre ville la kidali dafɛla in bɛɛ b'olu de bolo ka na gawo ni fɛn na bɛɛ b'a dɔn hali cma mɔgɔ ni fɛn maa fɛn fɛn bɛ yen ni tubabu ko ko sigikafɔ bɛ se ka kɛ o bɛɛ b'a dɔn réalité terrain min ye parce que n'i y'a lajɛ bi jamana tɛ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ a yɔrɔ ninnu na kuma yɔrɔ bɛ ka fɔ a la calcul yɔrɔ b'a la politiki kow b'a la mais n'an b'a fɛ ni jelibɔn ka jɔ an b'a fɛ mali ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ maliyɛnw ka se ka ko wɛrɛ ɲɛɲini min tɛ nin fitinɛ ye parce que a daminɛ depuis 2012 fo sisan mali bɛ situation kɔnɔ fo an ka jamana yɛrɛ nana minɛ maa wɛrɛw fɛ intelligemment an ka jamana bɛ ka diriger jamana wɛrɛw de fɛ min tɛ maliyɛnw yɛrɛ ye k'a sababu kɛ ko parce que ko jihadisiw bɛ yen k'u nalen b'o kɛlɛli la bon olu bɛ ka jihadisiw kɛlɛ mais jihadisiw bɛ ka progresser yali ko nin bɛ faamuya cogo di aw nana mɛn depuis 2012 k'a bɛ ka fɛn min kɛlɛ a tun bɛ kidali de sisan a nana fo fo ɲɔnɔ an ka jamana da fɛ a bɛ ka yɔrɔ partie bɛɛ minɛ maliyɛnw fana ka baara an ka baara kɛ ni kodɔn ye dɛ ni ko nana maa wɛrɛ nana min dɛmɛ jamanaw ka kow bɛ yen mais an bɛ lafiya cogo di an ka sigi la muritani y'a ɲɔgɔnna kɛ kɛlɛ tɛ muritani bi o n'o tɛ jihadisme sera muritani o mais olu sɔnna de ka sigi k'a fɔ k'u bɛ lafiya cogo min na an ka sɔn an ka sigi kan an bɛ lafiya cogo min na pour que bɛɛ bɛ se ka t'i ka baara la minnu ye maliyɛnw ye parce que tiɲɛ yɛrɛ dɔw bolo olu ye maliyɛnw ye ninnu ye min fɔ an ye olu ka ɲɛmɔgɔ amadu kufa amadu kufa fana ka ɲɛmɔgɔ iyad olu ye maliyɛnw ye iyad ka kɔrɔ iyad tun bɛ rébellion kɛ o ka daminɛ 90 ka na 2006 ka na fɛn fɛn la rébellion fɛn fɛn kɛra kɔrɔnfɛla na i b'a dɔn iyad sen b'a la o mais 2012 de a nana don fɛn dɔ la o ni diinɛ ko nana bon maa min bɛ ka kɔrɔ jamana n'a tun bɛ sigi ka kɔrɔ o ni mankan tun wulila ka lafiya sɔrɔ donc ne y'a sɔrɔ sigikafɔ komi jamana yɛrɛ ko sigi bɛ se ka kɛ n'u ye amadu kufa fana maliyɛn de don sigi ka kɛ n'u ye dunan minnu b'a la n'an n'olu ye ɲɔgɔn faamu dunan minnu b'a la an tila olu b'an ka jamana bila quoi n'an n'olu ye ɲɔgɔn bɛn kɔni n'ala sɔnna dunan minnu b'a la olu bɛ se ka jamana in bila ne fɛ sigikafɔ in bɛ se ka kɛ mais fo an ka jamana faamaw u ka sɔn an ka jamana bɛ ka maa wɛrɛ minnu b'u to kɔfɛ ka fɛn wajibi an ka jamanaw kan indirectement fɛn fɛn bɛ n'a fɔra sisan i b'a sɔrɔ n'a ma diya faransi ye u bɛ tɛmɛ an ka faamaw fɛ yɔrɔ k'a fɔ u tɛ sɔn ka baara kɛ k'an to o la an ka jamana lafiyali bɛ gɛlɛya quoi mais partenaires bɛ yen an sɔnna u kan k'an dɛmɛ an n'u kan ka collaborer mais partenaire man ka fɛn bɛɛ décider i yɛrɛ place la quoi e ka hɛrɛ bɛ min na i kan ka se k'o choisir k'o fɔ nin bɛ bɛn ne ka jamana kan tɛ bɛn n ka jamana ma o de y'a to i y'a kuma bɛɛ réforme ni fɛn fɛn n'a bɛ na n'i y'a gɛlɛya bɛ sɔrɔ a maliyɛnw na parce que hakilila dɔ de bɔ farajɛ jamana ni fɛn kan u bɛna k'u b'o imposer ko fɔ an k'o don an ka jamana sariya n'an ka jamana bɔrɔ kɔnɔ n'an ka jamana culture kɔnɔ e kun b'a sɔrɔ n'an ka danbe ye yanni diinɛko yɛrɛ ka na ba danbew b'an fɛ yan o b'a sɔrɔ an ka danbe n'an ka laada n'an ka diinɛ tɛ taa bon olu ka an ka culture bɛ yen mais olu ka culture n'i ko k'i bɛn'o imposer jamanadenw kan min tɛ jamana réalité ye i ni jamanadenw bɛ jamana bila kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ min n'a tɛ ban quoi a sera maliyɛnw an ka ɲɔgɔn faamu an danbe a n'an ka diinɛ a n'an ka laadako ko ko n'a nana n'an y'o bila ɲɛ an bɛ ɲɔgɔn faamu sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye accord sɔrɔla an ni jihadisiw cɛ fɛn dɔ de valeur dɔ de bila a la o y'an ka danbe n'an ka diinɛ n'an ka laadaw ye an yɛrɛ dama an ka sigikafɔ kɛ a kɛra possibilité ye ɲɔnɔ cogo min na n dan b'a la n'an y'o hakilila n'o compétences fara ɲɔgɔn kan mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an bɛ se ka lafiya sɔrɔ an ka taa parce que fɛn min bɛ yen n'e ko k'a tɛ yen ka kɛ komi n'a tɛ yen u gun bɛ yen terrain b'u bolo u bɛ terrain kan yɔrɔ caman minɛlen b'u bolo ɛ u bɛ e bɛ k'a fɔ k'u tɛ yen e bɛ k'a fɔ i tɛ kuma n'u ye u gun bɛ yen e ma se k'u kɛlɛ a i tɛ bɔ ni sira wɛrɛ ye mun b'a to maliyɛnw ani jamanadenw u jelibɔn bɛ jɔ quoi ne kɔni fɛ a ka kan bi jamanadenw ne t'a fɔ jamana faamaw jamanadenw yɛrɛ de k'u hakili dayɛlɛ parce que faama tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an sɔnna maa min ka aw mara a bɛ baara kɛ n'i y'a mɛn président i y'a mɛn état i bɛ jamanadenw de mara i bɛ jamanadenw de ka hɛrɛ ɲini i bɛ baara kɛ jamanadenw de bɛ lafiya cogo min na n'olu ka tɔɔrɔ bonyana e b'a fɛ ka mara kɛ ni hakilila min ye n'a tɔɔrɔ de ka bon jamanadenw kan fɛn min bɛna ni lafiya jamanadenw kan i kan k'i allier jamanadenw kan europe jamana bɛɛ bɛ ten mais munna o tɛ se ka kɛ anw fɛ yan an ka lajɛ an ka sigi kɛ an ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min na man kan a kuma in ka gɛlɛn dɛ bi n'i y'a fɔ maliyɛn caman t'a faamu maafaa cayara kojugu jelibɔn cayara kojugu mais il est possible maintenant an ka jelibɔn jɔ quoi ɲɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn yanni le 14 mars cɛ diɲɛ don o don maa tun bɛ sa yen diɲɛ don o don foro tun bɛ jeni yen bagan ba ba dɔw ko ba mugan dɔw ko ba kɛmɛ ni kɔ a bɛɛ tiɲɛna mais de k'a ta 14 avril fo sisan mugu ma ci maa ma sa n b'a fɔ fo ni saya naturel ye mɔgɔ min sɔrɔ donc a sera ka lafiya nana ɲɔnɔ cogo min na c'est possible n'an ye sigikafɔ in kɛ parce que adamaden jihadisiw jinɛw tɛ dɛ adamadenw de don maliyɛnw de don komi an yɛrɛ cogo n'an sigira ka kuma an bɛ ɲɔgɔn faamu quoi ala ka sigikafɔ ani ɲɔgɔn faamu ala ka don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka hakili sigi ka basigi don an ka jamana kɔnɔ ka maliyɛnw bɛn kan kelen ma faama minnu bɛ yen u k'a dɔn u sigikun ye maliyɛnw de ko ye u ka baara kɛ jamanadenw bɛ lafiya cogo di fɛn min ye occidentaux bɛ fɛn min wajibiya u kan u k'a ɲini k'a lajɛ jamana ka intérêt ye min ye u ka baara kɛ ni jamana ka intérêt de ye hali kuma dɔ n'o man di partenaires ye n'a bɛ jamana lafiya u bɛ tila ka jɛn n'a ye ala ka ala ka hakili sigi ni ɲɔgɔn faamu di maliyɛnw ma allahumma salli wa sallim